Be m ga-esi bido bụ na ka anyị bụ ndị Igbo si amụ nwa. Anyị mụa nwa n'anị Igbo niile, eji m aka na ndị Igbo niile nọbe na ofu nye ọ ka anyị niile eme tupu anyị ga-eji hụde ndị ọcha anya nke izizi. Wee mụa nwa n'anị Igbo, mbọsị nke kpọ asaa a gụa wa afa. Ọ bụkwa eziokwu? Wee mụa nwa n'anị Igbo niile, ụbọsị nke kpọ asatọ e bee wa ugwu ọ bụ na okei dọ. Ọ bụkwa eziokwu? nọ ka o si dị n'anị Igbo niile amazina m onye mee ọdịnanị a ndị Igbo ni wa wee mụa nwa o mesịa nne eje nọ ọmụgwọ ọkwa nọ ka o si dị n'anị Igbo niile abụna ndị ọcha kuzini anyị ya o n'anị Igbo niile obodo ọbụna bụ anị Igbo wa azụ afịa anọ eke orie afọ na nkwọ obodo mmenwa si bịa nye azụ bụ eke eke nwa ka anyị ji ezu ike A da alụ ọlụ mbọsị eke dị ugbo a ma kpasime okwu maka na ị kpasime okwu bụ nye bụ afeji okwu ya abịa ya bụ na anị Igbo niile anyị kweri na anyị nwe mkpụlụ ụbọsị anọ na anị Igbo niile anyị mụa nwa mkpụlụ mbọsị asaa a gụa wa afa ụbọsị asatọ e bee wa ugwu ofu nye ọ ofu ọdịnanị na ya jikọ ma anyị bụ ndị Igbo niile aba nneneme bụ mmenwa nneneme obodo n si bịa maka abụ m onye Ubulukwu ezinụnọ n si bịa bụ ndị achị Ubulu na mbụ nye anyị nwe mbụ bụ Ubulu kingdom tupu o ji luzie na kịta na ụfọdụ adọwarịgazi onwe o mezi obi nkewe o mesịa nka nka luo ogo ama enwe ike echi ndị wa akpọ ụmụ Olise Obi Olise ka ya na ndị Bini wee bua aya nwa ke mbụ so ya bụ onye ụmụ Olise ka m bụ a bụ ndị achịnị na Ubulu mkpame ndị mụnị m lue kịta na ahụghị m ke n si akpọ Obi Olise onye wechi obodo n si bịa ka a kpọ Ezemu Ubulu n si Ubulu be ni Onye Igbo ọbụna nọ be ni ọ sọkwa abụ na i si akụkụ mmiri bịa bụ akpọ South East ọ sọkwa abụ na i si nso ni bịa ị ga-amarị nye Ubulu bụ biko onye nwe ike gwanụ m nye Ubulu bụ n'ala Igbo Ubulu osisi ka ọ bụ onye marị na be ni osisi ọwa Ubulu bụ nwa eji gụ obodo n si bịa afa maka na Ubulu ọnị dị na bụ osisi akwaka akwa osisi ka ọ bụ abụghị kpọ Ubulu ukwu Onye Ubulu ukwu ka m bụ. Osisi ọ ka oyibo kpọ the most predominant tree in that land area called Ubulukwu is a tropical tree. Ị gbawaa wa alacha mkpụlụ a. Osisi ọ ka wa akpọ Ubulu. Ya ka o ji bụ na ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile bụ ndị Ubulu. anyị na-enwe enwe mitin ya bụ ihe m bịa tata abụ na nye just nọ kwadome nke onwe m bịa ndị mụ n'ime emeghe 1987 all the descendant communities of Ubulu bịa together 2007 ụnyaahụ nsobeni a kpọkọmakwa we na Lagos a bịa lue ebe anyị si bịa bụ Ubulukwu for a meeting of Ubulu descendants ya bụ adịna m ndị asị na abụna m onye Igbo maka na onye nị m asị na ọ bụ nna di m shinne bụ Ezemu Ubulu

afa niile na mgbabe na afa ise bụ afa Igbo ya bụ adịne m ndị asị na abụne m onye igbo mana ejizikwa m oge na agwa ndị niile shamenewe bụ ndị anị ọcha ụnụ ahụga ka e si kpọa anị anị bụ ofu nye ebe niile sha ejere anị ọcha ya bụ obodo ndị ọ bụ na ewe achụ ọcha e wepụcha aja ya aja ọcha ka anyị kpọa abụghị na akpọ bọ anị ọcha anyị bụ ndị enu anị ya bụ bụ ụnụ ga-enwe ike kpọọ people that live uphill ndị mbụ mari geography shinne nye nị we akpọ flooding mmemme ọ fụ ụfụ ka ị nụ na any community na anị ọcha dị flooded is not possible ya bụ anyị bụ ndị bi na uphill anyị bụ ndị enu anị ọ fụ ụfụ ka ị nụ na one community na enu anị ọ fụ ụfụ ka ị nụ na adịwe flooded unless ndị ọ bụ na isi mbido enu anị ka ọ bụ anyị bụ ndị enu anị ndị enu mbụ kpọọ ya afa ọ bụna ndị ọcha gwa anyị zame enu anị bụ enu anị abụna afa Yoruba ma ọ bụ n'afa benin ma ọ bụ n'afa awụsa yes anyị na ndị benin nọchime anyị na ndị yoruba nọchime anyị na wa nụ ọgụ anyị gbuo olu oge aya ọ dịkwọ we kpagbuo anyị n'olu oge e buni wa aya e buso wa aya unu were fon be bụ ndị enene ịntanetị ị ga-enwe ike browse ihe a kpọ Adesuwa War obodo m si bịa na Bini wee nụ ya bụ aya ọ bụ na-ewe mụọ anyị mmadụ ada mmanya na die amadịghị amanya mewe ọgwụ we ga-echikwa eze we eze we ga-abịa obodo anyị anyị ememe na-enye ndụ we ememe nị we akpọ Idayi Idayi bụ onye ọbụla ebi obodo m si bịa onye ọbụla akwụ ememe na maka na ada anwụchu mana eze we ka ememe na amazina ka ọ ga-esi bụ na ndị nke anyị ga-asịzi na anyị abụzina ndị igbo anyị na igbo bụ ofu ọ dị dị ka ile na eze ya ma nwee ike wepụ wa na-ebi n'ime ọnụ nọ ka anyị na ndị Igbo si dị enwe m ụmụnne na Mbaise ikwe a ga-eji na-aza Ubulu we na-azazi maka onu we asụ Uvuru enwe m ụmụnne na Ebonyi steeti we na-azazi Uburu anyị nwa na-akpọa Ubulu mana nye niile sha na ofu Ubulu tree nwọ m kpọ afa ka ọ bụ ya ka anyị niile sha si buni ya bụ na anyị niile cha eme ihe niile cha na m kpọ afa ụnụ azụ afịa anọ ụnụ agụ ụmụ ụnụ afa mbọsị asaa ụnụ ebi ugwu ụbọchị asatọ anyị niile cha bụ ndị Igbo ama m natọzi ya bụ omenala ememe omenelu maka na e nwe ofu mmụọ ụnụ akpọ Fejiọkụ ọ bụ na ya ka ụnụ weri dịka onye isi ịkọ ugbo ya bụ ịkọ ubi ya ka anyị nwa akpọ Fejiọkụ ogwugwu dị na nke ụnụ ọ dị na nke anyị ụnwụchara nye unu eme unu kpọ ọdịnala anyị dịda akpọ ọdịnala ọjị ka unu ji ebigbọ mmụọ ọjị ka anyị ji ebigbọ mmụọ n'obodo m si bịa ọjị ka anyị ji anyị chekwanụ onye ọbịa onye ọbịa ka echekwanụ ọjị obe m ga-elu kịta na a ma echeni m ọjị i cheni m ọjị ya bụ na nye agwa m bụ na abụzi n'ebe m ke m bịa ya kpọmezie m onye ọbịa ya bụ nye ụnụ kpọọ ọjị ka anyị kpọọ ọjị nye ụnụ kpọọ nni ka anyị kpọọ nni nye ụnụ kpọọ aka ka anyị kpọọ aka nye ụnụ kpọọ ntị ka anyị kpọọ ntị amazina m ka o si nọberi ikesị maka na oluzi ụnyaahụ anụ awa ya ayawawa nụgede ụmụnne anyị bụ ndị useche ya bụ aya aya nwa bịa rime anyị niile a sị na wee Chukwuemeka Kaduna Nzeọgwụ na ọ bụzi na onye Ọkpanam beni na onye Igbo dọ n'akụkụ na nke o si bịa etiti awa anyị niile dịka ndị Igbo Igbo one ka anyị niile bụ ya bụ eji m oge nị arịọ Igbo niile sha dị na ụwa niile, ndị Ubulu niile nọ na Delta State, ị nọ n'Ụkwụanị, ị nọ na Ndokwa ebe ọbụna ị nọ na ọ bụcha na idumu m si bịa nwa idumu m si bịa ka wa akpọ agbọ nta agbọ na Igbo means ofunye it means splendor beauty paragon agbọ nta means a place where it is beautiful to go and hunt onye agbọ nta ka m bụ agbọ nta idumu ede ya bụ ndị wee kene ede na Ubulu ka m bụ eji m oge nị arịọ ụnụ biko ni ndị ekiri ni mkpuma agwa ọnwụ ọ bụ na ndị nọ ebe ni maka ndị nọ ebe ni ekwerigo na a bụ wa ndị Igbo ya kwa eji bịa ndị ekiri ni m ndị ga-emesị hụ nye dị m emepụcha ụnụ su anyị kọwaa ni ụmụnne anyị n'eze dị mma mana ọ bụ eze ya asị ma amụọ dibeni n'eze ka m bụ ya ma asịsị mmadụ n'afa ị bụ Chukwuemeka ka ọ bụ n'afa ị bụ Okonkwo ya sị afa m bụ Okonkwo mana abụkwana m onye Igbo yudi ji nye aka ya ekpe na asha ka m si bido n'oge izi ka m ji ekwusi ya bụ okwu na ọ bụcha na obodo i si bịa wa azụ afịa anọ na ekwu ọsọkwa gwagharịa afa na Eke abụrụzi eken Orie abụla orie, ofu nye ọdọ, ofu ije ọgụ egwu m kwusi kwu ekwu n'obodo m si bịa. Ya bụ onye marị sụa ka ọ sụa n'odo, onye marị na-esụ ọ sụa n'anị. Mana ya ma hụsịzi odo bulu na-asụ n'anị. Ka anyị shukọmenụ ya bụ nwamịrị na ofu etiti ka ọ gbọọ na anyị ụfụfụ. Na-asụwa n'ido nka shie nne kpa akwụ ọ ga-eji ya nwudo enyi akwụ ido nka ya bụ cobweb ka a kpọ ya n'oyibo ido nka shie nne kpa ya bụ akwa wee nwee ike ji ya nwudo enyi biko ni ka anyị nọkọmenụ ọnụ ka ghara ahụ na adị ka ije Chukwuemeka kwado ka ọ bụ ka anyị na-ebi kwado ka ọ bụrụ ije yi nwa ga-eburu n'isi kpara na abụ na-eyi kwado ya bụ ije kemọdị obodo i si bịa dui wee jeluo ya bụ ije ee igwe daalụ ee ndị kpọkọme ya bụ ije anyị nọ n'ime asụkwọ ka m kene unu kwụrụ si ihe m efe ka m tụye ọnụ na ya bụ okwu maka na nwata ka m bụ mana unu nye nnọọ ya bụ ugwu Chukwu ya kwanyezụkwọ unu ya bụ ugwu daalụ nị